Ndị Igbo ibe m, ke otu unu mere n'ụbọchị taa? Ama m na ụbọchị unu na ha agala ziriri were, ọ na ha agala nke ọma. Daalụ nụ. Anyị abịakwala n'ụbọchị nke taa iwetara unu ọmụmụ asụsụ Igbo nke ụbọchị taa bụ abalị abụọ n'ime ọnwa itoolu bụ Septemba n'afọ 2025 n'ụbọchị nke taa anyị ga-eleba anya na mgbochi ume n'isiokwu bụ mgbochi ume unu chetara otu anyị si bido na mbụ maka ndị na-esonyere anyị n'ụbọchị nke taa unu ga-aga chọọ Ihe ọmụmụ anyị ndị mbụ mbụ nke anyị mere ebe a ka anyị malitere n'ile a- ileba anya n'ihe bụ mkpụrụ abịdị Igbo maka na ọ ya ga-enyere gị aka i wee ghọta ihe nke anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa ekwuru na mkpụrụ abịdị Igbo dị iri atọ na isii na ekekwerenụ ya ụzọ abụọ ụzọ abụọ ahụ ekere ya bụ gịnị ụda ume na mgbochi ume n'ụbọchị nyaa bụ nke ụbọchị nke mbụ n'ọnwa septemba Anyị mụrụ maka ụda ume. Agwara m unu na ụda ume cheta na before anyị tupu anyị amụọ ụda ume agwara m unu na mkpụrụ abịdị Igbo ekere ya ụzọ abụọ ụda ume na mgbochi ume. Anyị mụrụ ụda ume n'ụbọchị ụnyaahụ. Ụda ume dị asatọ. Ụda ume abịa n'asụsụ bekee a na-akpọ ya Vowels, they are the vowel letters. Dị five mana asụsụ Igbo ọ dị asatọ bụ a e i o u ụ ị ọ ọ ihe ndị anyị mere ụnyaahụ anyị tụlere otu esi kee ya ụzọ abụọ ụdaume mfe na ụdaume arọ N'ụbọchị nke taa, anyị ga-ewetara unu mgbochi ume. Mgbochi ume bụkwanụ otu n'ime ụzọ mkpụrụ abịdị Igbo. Mkpụrụ abịdị Igbo ekere ụzọ abụọ. Anyị mụrụ ụda ume ụnyaahụ. Ụbọchị nke taa wụ mgbochi ume. Mgbochi ume bụ otu n'ime ụzọ mkpụrụ abịdị Igbo. Ha dị iri abụọ na asatọ. Iri abụọ na asatọ. Ekekwaranụ mgbochi ume ụzọ abụọ. Mgbochi ume gbara mkpị. Mgbochi ume gbara mkpị that is ndị dị two two two letters combined. Ọmụmaatụ chị gbị ghe gwi kpị kwe nwe nye na shi nye a mgbochi ume ndị gbara i lee anya nke ọma ị ga-ahụ na nke ọbụla dị ụzọ abụọ dị leta abụọ mkpụrụ abịdị abụọ ọ ya e ji sị na ha gbara mkpị mgbochi ume nke ọzọ bụ ndị gbara nge mana mgbochi ume a ndị gbara mkpị dị itoolu ka anyị gụọ ya ka anyị mara Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ na itoolu ọ ndị gbara mkpị. Ọ dị oke mkpa na ị ga-amata mkpụrụ abịdị ndị a maka na nwa mgbe nta anyị ga-ebido were mkpụrụ abịdị ndị a mebe mkpụrụ okwu na-akpọpụtakwa ya mgbe nke gị ga-aghọta ihe anyị na-akụzi mana ma ọ bụrụ na ị maghị mgbochi ume ụda ume ị gaa ọ ga-ara gị ahụ ịmụta ka e si akpọpụta ma na-edekwa chetakwa na ebumnobi anyị wụ ka asụsụ Igbo ghara ifu ka asụsụ Igbo ghara ifu maka na anyị ga-ejidesi asụsụ Igbo ike chetakwa na m gwara unu ọ bụrụ na ị nwere nwatakịrị ma ọ bụ ụmụ gị ndị na-amaghị asụ asụsụ Igbo ha amaghị ede ohere dịkwara gị ịkpọtụrụ m nye m ihe a na-akpọ direct message ma ọkwanụ gị nwa n'onwe gị maka na ọ dị oke mkpa na ị ga-amata asụsụ Igbo asụsụ so bụrụ ihe a na-akpọ omenala o so na omenala ndị ka omenala Igbo asụsụ dị mkpa ọ dị oke mkpa na anyị agaghị ekwe ka ọ laa ọ ya anyị ji wetara unu ihe ọmụmụ asụsụ Igbo nke ọzọ mgbochi ume nge mgbochi ume nge bụ ndị dị naanị otu mkpụrụ abịdị ndị ahụ na-abụghị ụda ume dị naanị otu mgbochi ume kwanụ a bịa n'asụsụ bekee a na-akpọ ya consonant letters they are just consonant letters ụda ume agwara m unu na a na-akpọ ya vowel letters mgbochi ume bụ consonant letters ọ bụrụ ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taa aga m ewetakwara unu ọmụmaatụ mgbochi ume nge n'ụbọchị ọzọ ma leba anya ọmụmaatụ mgbochi ume gbara mkpị ihe a ihe ndị ga-enyere anyị aka mgbe anyị ga-ebido mụwa ka e si eji mkpụrụ abịdị ndị a emebe mkpụrụ okwu ọ wụrụ ka ọ ha anyị ọnụ ụbọchị nke taa ụbọchị nke taa ka ụwa na-amara gị mma na-aga a ka m bụkwa nwaada Oziọma onye nkụzi Igbo gị sonyere anyị n'oge ọzọ gbaa mbọ